Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekele m unu. Aha m bụ Nwaada Ugochi Nwosu. Achọrọ m ịkọwara unu ụzọ esi ezisa ozi n'ala Igbo tupu enwe ihe dịka ekwentị na ndị otu ya. Ngwa gee ntị nke ọma ka ntị kwenye gị azụ. abịa n'ala Igbo e nwere ụzọ dị iche iche ez- esi ezisa ozi nke mbụ bụ ihe a na-akpọ ikoro nke abụọ ọmụ nke atọ egbe mkpọ n'ala nnukwu ekwe nke eji ezisa ozi n'ala Igbo ikoro na-ebu nnukwu ibu ọ bụ ụmụ nwoke aka siri ike na-akụ ya ikoro dị oke mkpa n'ala Igbo nke na oge ọbụla ndị obodo nụrụ ụda ya ha na-ahapụ ihe ọbụla ha na-eme n'agbanyeghị ihe ahụ bụ ha ga-ahapụ ya gbapụta n'obodo iji wee gee ntị n'ihe e nwere izi ha ọ bụrụ na ihe ike emee n'obodo dịka na ọ bụrụ na nnukwu mmadụ anwụọ n'obodo ma ọ bụ agha adapụta n'obodo ma ọ bụ ihe mgbu ọbụla adapụta n'obodo ọ bụ ikoro ka a ya akụ iji gwa ọha mmadụ na ihe ike emeela e nwekwara ihe dị iche n'ikoro na ekwe ikoro na-ebu nnukwu ibu anaghị ebugharị ikoro ebugharị ebe ekwe pere ezigbo e- ekwe na-epe mpe a na-ebugharịkwanụ ekwe ebugharị ihe ikoro na ekwe ị ya ama ihe ejiri mara ikoro bụ na ọ na-ebu nnukwu ibu ịhụ ya ọ na-ebu nnukwu ibu anaghị ebugharị ya ebugharị mana a na-ebugharị ekwe ebugharị nke ọzọ bụ ọmụ ọmụ sokwe n'ụzọ esi ezisa ozi n'ala Igbo Ị- abịa n'ala Igbo ọ bụrụ na ịhụ ebe etinyere ọmụ n'ala ihe ọ na-egosipụta na a na-azọ ala ahụ azọ ma ọ bụkwanụ a sị na onye abakwala n'ala ahụ n'ụgbọala etinyere ọmụ ihe nke a na-egosi bụ na ụgbọala ahụ ozu nke ọzọkwa abịakwa n'ala Igbo ọ bụrụ na ị gaa n'ọhịa hụ ebe edosara edosara nkụ were ọmụ dosa ya n'elu ihe nke a na-egosipụta na ọ bụ mmadụ nwe ya ya bụ ihe ọbụla etinyere ọmụ ihe ọbụla eji ọmụ kechie n'ala Igbo ma ọbụkwanụ ihe nkụ edosara ọmụ n'elu ya ihe nke a na- ihe ọ na-achọ ịkọwara gị bụ na gị ewepụla ya na ọ bụ mmadụ nwe ya ọzọkwa a na-etinye ọmụ n'ebe mmọnwụ si apụta like dịka na ekwuru mmọnwụ a na-etinye ọmụ na ekwuru mmọnwụ iji gosi gị na iji gwa gị na mmọnwụ na-esi ebe ahụ apụta n'ala ejikwa egbe mkpọ n'ala ezi ezisa ozi n'ala Igbo ịma atụ ọ bụrụ na mmadụ nwụọ ebugo onye ahụ na ụlọ nchekwa ozu ya bụ mọshụarị oge a ga-ebulata onye ahụ a ga-agba egbe mkpọ n'ala iji gosi na onye ozu ahụ alọrutele ma ọ bụkwanụ ọ bụrụ na elichaa ozu a na-agbakwanụ egbe mkpọ n'ala iji gwa ọha mmadụ na eliele ozu nke ọzọ bụkwanụ ejikwa egbe mkpọ n'ala echi echichi n'obodo dịka ọ bụrụ na echie ndị nze na ọzọ echichi na obi eze a na-agba egbe mkpọ n'ala iji gosi na echiele ha echichi daalụ unu na-ege ntị biko unu sonyekwara m n'iru akwụkwọ nakwa YouTube nwada Ugochi